Nuair atá cé cothrom le lúide dó, tá mé chun lúide dó a chur isteach san áit sin. Now, caithfidh muid a bheith an-chúramach ar an áireamhán nuair a tagann sé seo suas, mar braitheann sé ar an tslí a chuireann tú é isteach san áireamhán, más rud é go bhfuil sé in úsáid agat. So, tá a fhios againn ar fad, tá lúide dó, fá lúide dó, nó lúide dó cearnaithe, caithfidh sé a bheith móide ceathair, agus uaireanta, deireann an áireamhán go bhfuil sé lúide ceathair, muna bhfuil lúibíní in úsáid i gceart ansin. So just bí cúramach anseo agus aon ceist ar an chúrsa ina bhfuil sé sin ag teacht suas go bhfuil an freagra ceart in úsáid againn don píosa sin. So we have dó dhéag agus ansin lúide trí fá ceathair. So dó dhéag lúide dó dhéag beidh náid againn ansin. An chéad chuid eile, Cuid B, Fachtóirigh P M móide 3 P lúide M lúide 3 go hiomlán. So, tá mé ag tógáil faoi deara ansin go bhfuil ceithre téarma againn. Níl aon rud comónta sna ceithre ceann díobh. Tá rudaí comónta ann. So, tá P sa chéad ceann agus an dara téarma, tá M ansin, tá 3 ansin. Ní féidir liom rud amháin a bhaint amach ó gach téarma. So, tá grúpáil i gceist anseo. Tá níos mó ná modh amháin chun é seo a dhéanamh but an modh is fearr liom ná an cearnóg seo a úsáid, briste suas ionas go bhfuil mé in ann na ceithre téarma a chur istigh ann. So we have PM, 3P, lúide M, lúide 3. Agus anois tá mé ag féachaint ar na chéad dhá bosca anseo. Tá P. ceann de na fachtóirí nó an fachtóir comónta is airde so cuirfidh mé P ansin, beidh M suas ansin, P bainte ó 3P nó 3P roinnte ar P, beidh 3 suas ansin, M fá lúide 1 will give me lúide M, lúide 1 fá 3 tá lúide 3 againn so oibríonn sé do gach bosca so tá a fhios agam go bhfuil sé déanta i gceart ansin. So tá na fachtóirí. M, móide 3, ó na dhá téarma ag an barr, agus P, lúide 1, ó na dhá téarma ar an taobh. Graf gach ceann de na éagothromailí seo a leanas ar an uimhirlíne atá tugtha. So, táimid ag féachaint ar na slánuimhreacha. Nuair atá X mar bhall de Z, tá muid ag féachaint ar na uimhreacha aiceanta, nuair atá X mar bhall de N, agus tá muid ag féachaint ar na réaduimhreacha, nuair atá X mar bhall de R. So, an chéad cheann, tá X níos lú ná 2. So, beidh 1, 0, lúide 1, lúide 2, lúide 3, agus lúide 4 san áireamh. Cuir ciorcal dúnta ar an líne go díreach san áit ina bhfuil na uimhreacha sin. Ná cuir an pointe thar an uimhirlíne nó ar an uimhir é fhéin agus bí cinnte go bhfuil na ciorcail go léir dúnta mar sin so dathaithe isteach. OK, ceann eile, we have X níos lú ná nó cothrom le 3, áit ina bhfuil X mar bhall de na uimhreacha aiceanta. So bí cúramach anseo mar Le na uimhreacha aiceanta, níl 0 san áireamh agus is botún comónta é sin. Tá an liosta de na uimhreacha aiceanta sa sna táblaí chomh maith so dá mba rud é go raibh tú ag iarraidh check dúbailte a dhéanamh air sin, bheadh tú in ann. So, nuair atáimid ag féachaint ar na uimhreacha atá níos lú ná nó cothrom le 3, tá 3, 2 agus 1 san áireamh ansin. Agus sa tríú ceann ansin we have X is níos mó ná dó agus níos lú ná nó cothrom le ceathair. Áit ina bhfuil sé mar bhall de na réaduimhreacha. So, níl dó san áireamh nó lúide dó san áireamh ansin. So, tá mé chun ciorcal oscailte a chur ar an uimhir sin. Tá ceathair san áireamh so tá mé chun ciorcal dúnta a chur ansin. Agus ansin nuair atá muid ag caint faoi na réaduimhreacha, tá muid ag caint faoi gach uile uimhir idir na dhá uimhreacha sin. So cuirfidh mé líne ar an líne sin. Ba cheart go bhfuil peann luaidhe in úsáid againn. Bí cinnte go bhfuil gach uimhir an-soiléir. Má tá botún déanta agat ansin is féidir leat é a dheisiú. Mar ní ba cheart go bhfuil a leithéid de maybe botún mar sin and then X tríd or just rudaí mar sin curtha ar an cheist mar ní bheadh muid in ann é sin a léamh chun é sin a cheartú. So má tharlaíonn sé go bhfuil botún déanta agat le peann, b'fhéidir bhain úsáid as páipéar breise just chun a bheith cinnte go bhfuil sé déanta i gceart. So spotaí le haghaidh na slánuimhreacha agus uimhreacha aiceanta agus ansin ciorcal oscailte nó dúnta agus líne in úsáid againn le haghaidh na réaduimhreacha ansin. Cuid D, Scríobh an slonn seo a leanas mar codán aonair sa fhoirm is simplí. So, scríobhfaidh mé amach an ceist mar atá sé, we have 5X lúide 2 thar 3 móide 2 thar 5X móide 2. So, an chéad rud atá á dhéanamh agam, tá mé chun na dhá ainmneoirí a thógáil ansin, iad sin a chur ag an bun so we have 3 fá 5x móide 2. Agus ansin tá mé ag féachaint ar an chéad codán. Tá mé tar éis an uimhir ag an bun a iolrú fá 5x móide 2 ansin so tá mé chun an rud céanna a dhéanamh ag an barr. So beidh 5x lúide 2 fá 5x móide 2 curtha síos agam agus ansin tá móide idir na dhá codán so tá mé chun é a chur ansin.

lúide dó fá móide dó agus ansin dó fá trí we get móide sé. Tá mé chun an trí a iolrú amach ansin so we have trí fá cúig X tá cúig déag X againn agus trí fá dó we get móide sé. Rachaidh mé ar aghaidh ag simpliú. Móide deich X lúide deich X sin cothrom le náid. So we have 25 X cearnaithe, móide dó, thar 15X móide sé. Agus sin é.